Ah, funso limeneli limabwera ndithu mobwerezabwereza um, mzimayi wina aliyense yemwe ali pakati ndiyeno mwamuna akufuna amukwatire mzimayi ameneyo shariya ikuletsa ndiponso chiletso chimenecho kapena mbali imene akunena kuti ndi zoletsedwa ndi mbali imene ili yolondola chifukwa cha ndikutero pali maulama ena anabwera ndithu ndikutambasula ena anabwera ndikufotokoza chingakhale mimbayo wapereka ndi iwe kapena kuti mimbayo wapereka wina wake chitsanzo mwina mzimayi banja latha iye ali ndi mimba sakuloledwa kukwatiwa mpaka natabereka chimodzimodzi mwamuna mwina wamwalira mzimayi ali ndi mimba sakuloledwa kukwatiwa mpaka natabereka lamulo limene litu allah kulankhula mu quran alkarim suratu talaq aya namba 4 akunena kuti wa ulatu lahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna aya ili kiliye ndithu ndithu ikumveka bwino akunena kuti mzimayi wina aliyense yemwe ali ndi mimba ndeno akufuna kuti mwina mwake atakwatiwa adziwe kuti ali ndi nthawi yodikira asafulumire kukwatiwa mpakana atabereka apatu mimba ina iliyonse mimbayo kaya ndi ya zina anapereka mwina munthu wina kapena unapereka iweyo munjira ya zina dziwa kunena kuti chingakhale mimbayo unayipereka iweyo

wina wake amugone mpakana atabereka mupointi ngati imeneyi ndi imene ena mwa maulama amafotokoza like madhhabu abu hanifa kunena kuti ngati mutafuna kupanga nikaha nikahayo ikhala yololedwa ndipo ilandiridwa komano mzimayi ameneyo mimbayo chingakhale ili yako sukuloledwa iweyo kumugona mzimayiyo mpaka azabereke chifukwa chani ali ndi pakati kale mtumiki akuti la tuta uhamilun hata tadha mzimayi yemwe ali ndi pakati musagone naye mzimayi ameneyo mimbayo ngati unapereka iweyo mu njira yachibwezi ya zina kapena mimbayo mwina wina wake anapereka mimba ndiye mkazi ukumufuna ngati upange naye nikaha

siziloledwa kwa munthu wina aliyense amene amakhulupirira kukhulupirira kwenikweni mwa allah subhanahu wa taala zoona kuti tsiku la kiyama tsiku lomaliza lilipo akuti sizikuloledwa kwa munthu amene wokhulupirirayu ayasqiya maahu zarigha- azaria ghairihi sakuloledwa kuti madzi ake athirire mmera wa mwini wake kusonyeza kuti kugona ndi mzimayi amene ali ndi mimba kale ya wina sizikuloledwa kuwonjezera pamenepo mu nthawi imene inu mumagona ndi mzimayi munapanga zinapo madzi amene ali mmenemo ndiye kuti ndi madzi amene abwera mu njira ya zina sono inu ngati mupange nikaha kusonyeza kuti madzi anu akhala ndithu a kilini sichoncho ndiyeno mutenga bwanji madzi a kilini aja kumati kumathira kumene kuli madzi oyipa chabwino ndiyeno tikapita mu yankho limene maulama akumatitambasulira bwino limene maulama akulankhula bwino akunena kuti Mzimayi amene ali ndi mimba, kaya mimbayo unapereka ndi iweyo kapena anapereka ndi wina wake, sizikuloledwa kugona naye mzimayi ameneyo mpaka na atabereka. Chimodzimodzi ndiye kuti nikaha imene siyikuloledwa, nikaha imene siyikuloledwa chifukwa tikapita kumbali imene akunena kuti nikaha ikhaza kukhala yololedwa amanena kuti ndiye kuti mzimayi simukagona. Inde maulama ena anayika malamulo awo kunena kuti iyayi zikhoza kutheka chifukwa ine amene anapereka mimba mwakuti mwakuti koma tikapita mu chigamulo cha quran alkarim ndi sunna ya mtumiki ndi qawlu tarjih mawu amene ali olondola amene uh, maulama akufotokoza akutenga ku ayat akutenga ku hadith kuti sizingakhale zo- siziku- sizikulolera zimenezo osapanga nikah ndi mzimayi yemwe ali ndi mimba kale kaya mimbayi ndi yako kapena ya wina wake sizikuloledwa ndipo ngati mungapange nikah mzimayi usagone naye mpaka natabereka chingakhale mimba ndi yako kapena mimba ndi ya wina wake ndiye kuti maganizo ena onse amene maulama apereka ena kuti mwakuti ena kuti mwakuti ena kuti mwakuti atsogoza quranul karim atsogoza kwa aya inshallah